Dia daoibh agus fáilte ar ais roimh Cáit san Áit, faoi láthair tá mé i Laos agus táim díreach críochnaithe ceithre lá ar ghluaisrothar ar an Lúb Thakhek. Tar liom ar m'eachtra deireanach i Laos agus mé ar oileán réchúiseach darb ainm Don Det.
Dia daoibh gach éinne agus fáilte go Don Det. Tá sé seo ceann des na 4,000 oileán. Tá 4,000 oileán i lár an abhainn Mekong anseo idir Laos agus an Chambóid agus faraor seo é mo stop deireanach anseo i Laos agus is breá liom Laos. An t-aon rud faoi na hoileáin seo. Tá sé deacair chun teacht anseo agus sin an t-aon rud lads, bhí oíche uafásach agam. So thosaigh sé ag a hocht a chlog agus bhí bus agam ó Thakhek so rinne mé an Lúb Thakhek agus féach ar an físeán seo má tá suim agat ins an lúb sin. Ó Thakhek go Don Det sin dhá uair déag. ar an mbus agus bhí sé garbh. So, leis na busanna anseo i Laos, tá siad uafásach, na sleeper bus, oh mo dhia. So, tá leaba de shaghas éigint ann ach tá sé just nach mór níos mó ná ceann single ach caithfidh tú roinnt le daoine. So, beidh tú ag roinnt an leaba le strainséir, tá sé míchompordach, níl aon spás agus caithfidh tú an mála sin a bheith agat chomh maith. Ó lads agus tá na bóithre anseo uafásach agus ansin tar éis 11 uair stop an bus, thángamar amach as an mbus agus bhí saghas pickup truck ann agus bhí an uair deireanach ann agus bhíomar greamaithe le dubh daoine isteach. sa phickup truck sin agus ansin bhí turas báid saghas gairid againn agus bhí sin actually go breá ar an Mekong anseo go dtí Don Det mar is ceann dos na hoileáin é agus anois tá mé ag lorg lóistín mar níor chuireas aon rud in áirithe níl ana chuid ar líne in aon chor agus deirtear go bhfuil sé níos fearr just chun teacht anseo agus chífidh cad atá le fáil ach inniu faraor tá mé ag siúl le 30 nóiméad anois agus níl aon rud ar fáil agus tá seo go trom. So um agus tá sé te. So yeah, sin an lá go dtí anois ach is breá liom an áit go dtí anois just chun a bheith ag siúl timpeall. Níl aon ghluaisteáin, tá na cosáin mar seo so rothair atá ann an chuid is mó so tá mé ag tnúth le codladh agus just mo scíth a ligint. Uair a chloig níos déanaí agus tá lóistín curtha in áirithe agam anois agus ní féidir liom seiceáil isteach go dtí a haon déag so chuir mé rothar ar cíos agus tá mé just ag rothaíocht timpeall na hoileáin seo agus tá sé chomh suaimhneach, chomh ciúin, gach rud gur breá liom tar éis cúpla seachtain an-ghnóthach anseo i Laos. Ok, b'áil leat dul anois, bó? B'áil leat dul anois. Téigh trasna. Maith sibh. Ó, nach bhfuil sibh go, ó tá sibh go léir ag dul ceart go leor.

Tá na páistí anseo chomh gleoite! Tá siad i gcónaí ag eh, mangadh gáire sna sráidbhailte seo. Anois tá mé tar éis dul trasna an droichead go dtí oileán eile darb ainm Don Khon, nó Oileán Khon, agus tá an ceann seo i bhfad níos mó. Ach tá traein anseo agus actually nuair a bhí na Francaigh anseo, Thóg siad na traein anseo agus bhí stáisiún traenach anseo i Don Khon ach faraor níl sé ann a thuilleadh ach seo just nod is dócha don stair sin.
Chaith mé an chuid eile den lá ag rothaíocht timpeall Don Det, ag fáil bia agus ag ligint mo scíth.
Daoibh arís agus fáilte ar ais roimh Don Khon. Tá mé inniu ag dul chuig na heasanna sin, Li Phi Somphamit an t-ainm atá air, ceapaim, agus féachann siad an-leathan ar fad. So yeah, tá mé ag tnúth le sin, lads, tá sé te inniu, tá sé 37 céim. So yeah, tá súil agam, le cúnamh Dé, go mbeidh mé in ann dul isteach san uisce. So, tá mé fós ag lorg áit chun snámh a dhéanamh anseo agus tá saghas páirc anseo ach tá gach rud chomh tirim, críon, na duilleoga anseo, tá gach rud saghas marbh is dócha leis an aimsir, just chomh, chomh te, an-dhifriúil ná aon rud eile atá feicthe agam anseo sa Laos. Ceapaim gurb é seo an áit chun snámh taobh thiar dom, buíochas le Dia tá mé ag fáil bháis anseo. Ní fhéachann sé an-ghlan ach tá mé chomh te go táim chun dul istigh ar aon nós. Agus níl éinne isteach in aon áit ach eh.

fuar in aon chor agus gach uile áit ina rabhas ag snámh, i Laos, na lagoon agus mar sin de, bhí siad like fuar, an-an-fhuar agus bhí sin go hálainn, an-refreshing. Dia daoibh gach éinne lá eile aoibhinn anseo i Don Det slash Don Khon. Tá mé i Don Khon arís inniu, toisc go bhfuil sé níos mó agus tá an-chuid nach bhfuil feicthe agam. Tá gach píosa de Don Det feicthe agam agus is breá liom é sin chomh maith gur féidir liom just mo scíth a ligint i hammock nó rud éigint. Ach ar maidin sula théann an teas an-trom ar fad tá mé amuigh ag rothaíocht arís timpeall Don Khon na píosaí nach bhfuil feicthe agam. Ceapaim go bhfuil eas éigint eile ann. Níl sé soiléir ar an léarscáil.

Ok, seiceálfaimid amach é is dócha. Whoo, tá sé gaofar inniu lads agus tá mé amuigh faoin tuath arís, féach ar seo, an-thirim ach fíor dheas, ó tá bó anseo, cúpla bó, naoimh bó, cad é an scéal? Oh, gleoite. Tá sé gleoite. Amuigh sa pháirc, mar ba chóir. So, tá mé anseo anois, beagnach ar an eas, agus tá droichead saghas dainséarach. Féachann sé an-sketchy ar fad, so n'fheadar an rachaidh mé thar sin, mar tá sé ard go leor. Taispeánfaidh mé anois daoibh, toisc go bhfuil sé just Laos. Tipiciúil! Oh! It says no entry. The bridge is closed for maintenance. Huh. Yeah. Ní chuireann sé sin iontas orm in aon chor. Bhuel, is dóigh liom nach bhfuil mé ag dul chuig eas inniu. Bhuail mé le daoine ansin agus bhí siad fós ag siúl ar an droichead. Ní fhéachann sé sábhálta. Tá sé dúnta. So, yeah, nílim chun é sin a dhéanamh. Tá mé just chun bogadh ar aghaidh go dtí an chéad áit eile. Deirtear go bhfuil páirc. saghas stairiúil anseo ach dúradh é sin ar Don Det chomh maith agus níl ann ach like leath de dhroichead nó viaduct nó rud éigin agus sin an méid ón am a raibh na Francaigh anseo so féachfaidh mé air ach nílim ag súil le mórán is dócha ach just tá sé go haoibhinn chun a bheith ag féachaint ar na feirme agus na háiteanna beaga cosúil le seo tá sé chomh difriúil so táim sásta just chun rothaíocht.

éinne. Seo é an calafort stairiúil anseo. An t-ainm atá anois air ná Hang Khon agus yeah, tá sé beag go leor. Tá traein eile anseo cosúil leis an taobh eile den oileán agus an abhainn arís, an abhainn Mekong agus ag an taobh eile de sin, sin an Chambóid. Beidh mé ag dul ann amárach. Woo! Spoilers! De réir dealraimh chomh maith, seo í an áit is fearr chun na deilf Irrawaddy a fheiceáil. Níl an-chuid des na deilf sin fágtha domhan in aon chor. Níl ach 300 nó rud mar sin fágtha agus cónaíonn siad anseo san abhainn Mekong so is féidir leat bád a thógáil amach is dócha. Ní fheicim aon rud really faoi sin. Agus, mar a dúirt mé, díreach ansin, sin an Chambóid. Táimid chomh cóngarach anois, tá sé díreach trasna an abhainn. Bhuel gach éinne, tá mé ag féachaint anseo ag mo luí na gréine deireanach anseo i Don Det, i Four Thousand Islands agus faraor, mo luí na gréine deireanach i Lao go ginearálta so tá brón orm faoi sin ach ag an am céanna tá sceitimíní orm chun bogadh ar aghaidh go dtí an Chambóid. Chaith mé an tráthnóna ag ligint mo scíth arís agus ag snámh ag mo lóistín mar tá sé díreach ar an abhainn so bhí sin go haoibhinn, chonaic mé an-chuid. buffalo uisce agus mar sin de so just an áit seo tá sé chomh suaimhneach chomh barántúil agus bhain mé fíorthaitneamh as mo chuid ama anseo ag ligint mo scíth agus mar sin de. Níl mórán le déanamh agus muna bhfuil mórán ama agus is dóigh liom go mbeidh sé dúshlánach b'fhéidir gan a bheith ag bogadh an t-am ar fad ach má tá tú ag taisteal go fadtéarmach tá sé go haoibhinn gan a bheith ciontach gan a bheith ag brath, ó sin drone, gan a bheith ag brath ciontach. gan aon rud a dhéanamh. Lao, bhí tusa dochreidte ar fad. Caithfidh mé a rá, b'fhéidir an tír ab fhearr liom san Áise Thoir Theas go dtí anois. Úúú, conspóideach, ach yeah, bhain mé fíor fíor thaitneamh as agus cífidh mé sa chéad áit eile sibh. Slán libh!